Bhí Frank ag iarraidh eitilt, ach frog a bhí ann, agus níl frogannaí in ann eitilt. Ach bhí Frank éagsúil ó na frogannaí eile. Frog speisialta a bhí ann. Is frog speisialta thusa, a dúirt a mhamaí is a dhaidí agus é óg. Beidh tusa in ann rud ar bith a dhéanamh. Mar sin, thosaigh Frank ag eitilt. Ach ní ag eitilt a bhí sé ach ag titim. Bhí na frogannaí eile ar fad ag gáirí faoi! Bhí Frank bocht brónach. Tháinig a mhamaí is a dhaidí suas leis. Beidh tusa in ann rud ar bith a dhéanamh, a dúirt Frank. Sin a dúirt sibhse. Ach níl mé in ann eitilt. Cén fáth, a Mhamaí? Cén fáth, a Dhaidí? Bhuel, a Frainkín, arsa a Dhaidí, an rud a bhí i gceist againn ná go mbeadh tú in ann rud ar bith a dhéanamh chomh maith le frog ar bith eile. Ach tá mé ag iarraidh eitilt! arsa Frank. Tá brón orm a mhaicín, arsa Daidí, ach níl frog ar bith in ann eitilt. Ach táimid an-mhaith ag léim, arsa Mamaí, agus táimid go hiontach ag snámh. Ní thuigeann siad mo chás, arsa Frank leis féin, ach is cuma liom. Is frog speisialta mise. Tháinig an oíche. Bhí Frank fós ag smaoineamh. Ní bheidh éinne ag gáirí fúmsa arís, a dúirt sé. Beidh mise in ann eitilt. Lá breá eicínt, beidh mé in ann eitilt go hard sa spéir. Thosaigh Frank ag cleachtadh. Rith sé. Léim sé. Shín sé amach a dhá láimh. D'eitil sé píosa beag. Ansin thit sé agus thit sé. Anuas leis. Anuas. Anuas. Bhí Frank maraithe tuirseach. Sínte amach a bhí sé. Ansin. Splais! Díreach os a chomhair, thit rud eicínt anuas ón spéir isteach san uisce. Léim Frank isteach ina dhéidh. Éinín beag atá ann! arsa Frank leis fhéin. Síos le Frank ina dhéidh. Rug sé ar an éinín. Thug sé suas aríst é go barr an uisce. Bhí mamaí an éinín a' fanacht. Phioc sí suas a héinín beag, rinne an créatúirín beag casacht, d'oscail sé a shúile. Bhí an, an, áthas ar a Mhamaí. Is tú an frog is fearr ar domhan! arsa Mamaí an éinín. Ní bhím a' pógadh frogannaí go minic ach is frog speisialta thusa. Bhí Frank náirithe. Anois, Céard is féidir liomsa a dhéanamh dhuitse? Ó, na habair é, arsa Frank, mar frog deas múinte a bhí ann. Ach shábháil tú mo bhabaí beag, tá mé cinnte gur féidir liom rud eicínt a dhéanamh dhuit. Bhuel, arsa Frank, ba bhreá liom eitilt. eitilt suas sa spéir. Ach, ach níl frog ar bith in ann eitilt! arsa Mamaí Éan. Tuigim é sin, arsa Frank. Ach mar sin féin, ba bhreá le mo chroí é a dhéanamh. Hmm, arsa Mamaí Éan agus í ag smaoineamh. Ansin shín sí amach a dhá sciathán. Fan ansin, a deir sí, agus beidh mé ar ais! Agus ba ghearr go raibh! le héan eile. Bhí maide ina ngob ag an bpéire acu. Beir greim ar an maide! a dúirt an Mamaí Éan. Suas leo go hard sa spéir. Suas, suas go beo. Bhí an ghrian ag éirí. Bhí an ghaoth ag séideadh go bog. Bhí faitíos ar Frank ar dtús, ach ansin shín sé amach a chosa agus d'eitil sé. suas agus anuas, anonn agus anall. Chonaic na frogannaí eile ar fad é agus é ag eitilt go hard sa spéir. Ní ag gáirí a bhí siad anois. Sin é mo mhaicín! arsa a Mhamaí. Sin é Frainncín seo a'inne! arsa a Dhaidí. Tá sé in ann rud ar bith a dhéanamh! Anuas le Frank agus na héanachaí ansin. 'Is frog speisialta thusa, a dúirt an mamaí éan. 'Frog an-speisialta go deo. 'Go raibh míle maith a't, arsa Frank. 'Bhí sé sin go hiontach! Ansin d'eitil an mamaí éan agus a cara ar ais suas san aer. Léim Frank abhaile go beo. Bhí sé chomh sásta le rí! Bhí a mhamaí is a dhaidí féin a' fanacht leis. D'eitil tú! arsa a mhamaí go hard sa spéir. Tá tusa in ann rud a' bith a dhéanamh, arsa a dhaidí. Rud a' bith a Fraincín! Bhuel, rud a' bith chomh maith le frog ar bith eile, arsa Frainc. Siad na héin a chuaigh ag eitilt, ag breith ar an maide a bhí mise. Sin an méid. Níl mé in ann eitilt dáiríre, ach tá mé an-mhaith ag snámh, nach bhfuil? Agus leis sin, léim Frainc le háthas isteach san uisce. Bhí Frainc ag iarraidh eitilt ach frog a bhí ann agus níl frogannaí in ann eitilt ach